banabaatɔ ni banabaatɔ somaw ko jugu tɛ maa na bana de ye jugu ye wa bana langare o ye jiri ye o kuma min ye kucalakaw fɛ yen farafin dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ bana ɲɛɲinini n'a furakɛli ma san o san ninnu bɛ yaala boloda n'o ye tournée région na fɔ ka na se bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ma a ɲɛmaaba o yɛrɛ b'an bolokɔrɔ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ usumani jara i salamu aleykum alhamdulila dɔktɛr usman jara président de l'association des phytothérapeutes et chercheurs de kucala kucala farafinfurabɔlaw faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka banabaatɔw furakɛ mali région kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na fɔɔ ka se a dugumisɛnu ma an ka wulikajɔ kun ye banabaatɔw ka lafiya ko ye o hukumu kɔnɔna na ɲinɛ kanpaɲi kɛnɛya sugu bamako an y'a tako fɔlɔ o kɛla yirimajɔ stade du 26 mars yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni mawuludu ye mawuludu kɔnɔna kow ka ca minnu sela k'an lasɔrɔ minnu ma se k'an lasɔrɔ maa minnu ye furaw ta fana n'u mago bɛ k'a kurakuraya caman ko u y'a kanu vraiment ka seki an ka furaw kan n'a sɔrɔ an be se ka kanpaɲi kɛnɛya sugu waleya tuguni rive gauche fana kan o kama kanpaɲi kɛnɛya sugu tako fɔlɔ in kɔnɔna na olu ye laɲini kɛ an ka se ka taa kanpaɲi kɛnɛya sugu kura sigi u ye o hukumu kɔnɔna na fwari belebelen labɛnnen filɛ nin ye an bolo k'a daminɛ nin desanburu kalo in tile tan duru la ka taa se desanburu kalo in tile mugan ni seegin ma n be seg'a kan desanburu kalo in tile tan ni duru ka taa se desanburu kalo in tile mugan ni seegin ma a b'an sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye place du cinquantenaire kura min filɛ nin ye badawolo yɛrɛ la bceao kɛrɛfɛ ni ka ɲɛsin cicb ma n'i donna fwari da fɛ dɔrɔn fara i kini bolo fɛ i k'i tilen dɔrɔn i be farafin furakɛlikɛla kɛnɛya sugu mɔgɔw ye k'a sabu kɛ bana caaman talen don an fɛ ɲinɛ o banaw la fɔ hepatiti b ni c be o la caaman ko a be furakɛ dɔw ko a tɛ furakɛ mɛ alhamdulilayi n'i sela ma i n'a tiɲɛ ye o kɔfɛ furudimi juguman be mɔgɔ minnu na fɔɔ ka kɛ joli ye ɲinɛ tɛmu na o b'a la infɛkisiyɔn dogoyɔrɔla bana juguman be mɔgɔ minnu na ka taa se fasadimi gwɛlɛw ma ka taa se ɔnkosɛrikoz n'an ko a ma ko mara bana cɛya bana juguman bɛ mɔgɔ minnu na fo ka taa se koko bana ma hali n'a falennen don alhamdulila mɛ n b'aw hakili lajigin k'a fɔ notre association est autorisée par la loi numéro 04 038 du 5 août 2004 relative aux associations en république du mali rɛsipise b'an bolo wa nin ye tɔn dagalenba de ye wa an ka jɛkuluba in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka bana furakɛta don ni ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yan u da bɛna s'u ka banaw ma ne usman jara yɛrɛ kɔni bɛ bana minnu furakɛ o bana furakɛtaw la problème d'hepatite b bi o la problème d'hepatite c bi o la o kɔfɛ onchocercose mara juguman bɛ mɔgɔ minnu na ni ala sɔnna ma ne usman jara n b'a dɔn kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ bana min furakɛ o ye faiblesse sexuelle ani furudimi bana bɛ mɔgɔ min na ne b'olu furakɛ ne tɔgɔ ye dirisa kone ne ka bana furakɛta bɛnnen don kɔnɔnabanaw de ma k'a daminɛ nɛnkun na ka jigin fɔɔ ka na se infection banaw ma n'an b'a fɔ olu ma ko dogoyɔrɔla banaw ne ka bana furakɛta bɛnnen don o de ma ne ye dɔktɛri simela jara kɔnɔna na ne ka bana furakɛta o bɛnnen don koko bana ma a kaja ka taa se cataracte des yeux ni an ko a ma ɲɛnabugu bana ne ye dirisa sangare ka bɔ kucala ne ka bana furakɛta o ye pasadimi banaw de a kɛra kɔdimi de b'i la walima tendimi de b'i la ka jigin pasaw fɛ alhamdulillah ni sera yan i tɛ pasadimi ye o kɔfɛ n'ala sɔnna k'a daminɛ nin desanburu kalo in tile tan duuru la ka taa se desanburu kalo in tile mugan ni seegin ma a b'an sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye place du cinquantenaire kura min filɛ nin ye badawolo yɛrɛ la bceao kɛrɛfɛ ni ka ɲɛsin cicb ma n'i donna foire da fɛ dɔrɔn fara i kinin bolo fɛ i k'i tilen dɔrɔn i be farafin furakɛlikɛla kɛnɛya sugu mɔgɔw ye ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min mago be kunnafoni wɛrɛ la i be se k'an wele nɛgɛjuru sira min na o de ye bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ mugan ani seegin tan ani wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru nansarakan na 66 28 16 95 banabaatɔw ala ka aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya
banabaatɔ ni banabaatɔ somaw